a kanubaaw an'a dɛmɛbaaw an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen an b'a ɲini bɛɛ fɛ donc ko jama silamɛw u ka dugawu kɛ mali ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ala k'o kɛ mamadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen an bɛna don an ka baabu kura kɔnɔ bi baabu dɔ ye jumɛn thème le secret de l'ouverture sur le nom allah o fɔ bamanankan na cogo di gindo min bɛ dayɛlɛli la n'i ye ala tɔgɔ alahu ta donc ko mɔgɔ ma u kana ɲinɛ k'u hakili to a la alahu fɛn min dɔnna na o de ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de dɔnna na a tɛ se ka yɛlɛma danfɛn fɛ a tɛ se ka yɛlɛma sitanɛ fɛ donc o tɛmɛnen ya alahu nin ye a faransɛlama ye ya alahu n'i bɛ fɛ i ka dayɛlɛli sɔrɔ tɔgɔ mun bɛ dayɛlɛli di mɔgɔ ma ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan o de ye alahu ye n'o de bɔla ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'o de bɔla ye bismillahi rahmanu rahim donc ninnu de bɛ dayɛlɛli kɛ ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan Donc dayɛlɛli de ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a fɔra dayɛlɛli ka siri tigɛ ka bɔ i ni fɛnw cɛ ka porte bɛɛ dayɛlɛli o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ nafolo kan o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ gɛrɛsɛgɛ kan donc ɛ n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ min ye alahu ka zikiri kosɛbɛ dayɛlɛli nɔfɛ o de ye cheikh ibrahim niass an b'a fɔ ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma an b'a kanubaaw bɛɛ fo an'a ka kalandenw bɛɛ u ka ala tɔgɔ alahu o gindo o kosɔn donc o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna mun ye tuguni ne ye dayɛlɛli ta b'a fɔ siri ala ko ko dayɛlɛli ma kɛ mɔgɔ min ye ko o mɔgɔ ale ala yɛrɛ t'o kanu o kɔrɔ ye jumɛn n'i sirila k'i siri fo k'a dama tɛmɛ hali ka wuli ka seli ka ala bato i tɛ se donc o de la dayɛlɛli ka ɲi kosɛbɛ a f'o ma l'ouverture donc an ye mun ta n'i bɛ fɛ ka zikiri kɛ ka dayɛlɛli k'i ye ala ka dayɛlɛli yɛrɛ yɛrɛ k'i ye i bɛ fɛ ka zikiri k'a nɔfɛ donc an ye dayɛlɛli ta n'o ye fatahu ye n'i y'o nimoro bɔ o bɛ taa bɛn kɛmɛ naani ani bi seegin ani kɔnɔntɔn o ye sigiyɔrɔma kɛmɛ naani ani bi seegin ni kɔnɔntɔn donc i bɛna a zikiri o de la o de bɛ taa bɛn ba kɛmɛ fila bi saba ani kɔnɔntɔn ani kɛmɛ ani mugan ni kelen donc a taa bɛn o de ma n'i y'a zikiri o adadu la i bɛna dayɛlɛli yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ o de la n b'a fɔ mɔgɔ ye ko dayɛlɛli de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye a ko a cɛsiri ka ala wele ala ko a ye n wele n b'aw jaabi e de sɛgɛnna dayɛlɛli la e sirilen don i ye ko bɛɛ kɛ siri ma bɔ i sirilen don i ye ko bɛɛ kɛ siri ma tigɛ donc e ka nin zikiri ban ala bɛna dayɛlɛli bɛɛ de k'i ye donc n'an y'a ta k'a lajɛ siri ye fɛn jumɛn de ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen a ye a ka gabugu a y'o datugu ka taa sugu la ka fɛnw bɛɛ san nafɛn bɛɛ san a natɔla a gabugu kile bunna o tigi bi don cogo di a tɛ se ka don donc o kɔrɔ n'i datugulen don hali ni ala weleli ye ala tɛ sɔn donc a ala tɛ deli tɛ jaabi donc mɔgɔw k'u janto a la nin de ka bon kosɛbɛ n'i nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman

ale bɛ kɛ cogo di i b'a tila tilayɔrɔ saba ye tilayɔrɔ fila i b'o di fantanw ma tilayɔrɔ kelen i b'o di i somɔgɔw ma ani i kɛrɛfɛ mɔgɔw donc n'a kɛra pigeon ye i b'a faga i yɛrɛ de b'a dun n'i ka denbaya ale tɛ taa di mɔgɔ ma n'a kɛra sɛ ye i b'a faga i n'i ka denbaya i b'a dun i b'i hami de d'a kan ala ka dayɛlɛli de k'i ye n'a a kɛra ba ye i b'a faga a kunkolo n'a senw e kelen pewu b'o dun parce que e de bɛ dayɛlɛli kɔ donc a sogo dɔ i b'o di i ka somɔgɔw ma a sogo tɔ i b'o sarakatu n'a kɛra saga ye a bɛɛ ye o kelen de ye donc n'a kɛra misi ye i b'i jija e b'a sɔn dun an'a fila furu a tɔ i bɛ se k'o ni i bɛ dɔ di somɔgɔw ma donc i b'a ye k'a fɔ n'i ye nin zikiri kɛ ka ban ala bɛna dayɛlɛli de k'i ye n'o ye diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni e ti k'a sɔrɔ a bɛna dayɛlɛli k'i ye i ka touché olu bɛɛ la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ mun d'a la ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛ na n'o ye dayɛlɛli ɲini o bɛ kɛ kile de ye o kile ye jumɛn ye a bɛ f'o ma o bɛ kɛ kutubu zamani ye donc i dayɛlɛla diɲɛ na k'i dayɛlɛ lahara diɲɛ bɛ wuli i tɔgɔ bɛ ka fɔ a kɛ komi a kɛra bi i b'i tila ka t'i yɛrɛ lahara jɔnbaw cɛ la o de la mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ dayɛlɛli de ta kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nafolo ni gɛrɛsɛgɛw kan n'i ye dayɛlɛli ta a bɛɛ b'o kɔnɔ donc ɛɛ o o kɔrɔ ye jumɛn k'i ye victoire de sɔrɔ tubabukan na fɛn bɛɛ kan donc an bɛna misaliya di sɛk abudul kadiri jidani o ye dayɛlɛli de sɔrɔ nin ala min zikiri la an bɛna mun fana da o kan sɛk amɛd tijani a ye dayɛlɛli de sɔrɔ nin zikiri la an bɛna mun da o kan sɛkina amawula a ye dayɛlɛli de sɔrɔ nin zikiri la an bɛna mun da o kan eh, sufi adama a ye dayɛlɛli sɔrɔ na an bɛna mun da o kan seku sala a ye dayɛlɛli sɔrɔ na an bɛna mun da o kan eh, gindo alimami a ye dayɛlɛli sɔrɔ la donc an bɛna mun d'o kan sɛki ibrahim a ye dayɛlɛli sɔrɔ donc sɛki umaru tali a ye dayɛlɛli sɔrɔ bɛɛ kɛla zikiri de la donc an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw u ka gulɔki bɔ k'a da u ka sɛbɛ de ɲini ninnu de ye yɛrɛ yɛrɛ ye n'i ye fɛnba de kɛ ala bɛ fɛnba d'i ma mais ka taa fɛn fitinin kɛ ko ala k'e siri tigɛ ka taa fɛn fitinin kɛ ala ka nafolo d'i ma ka taa fɛn fitinin kɛ ala ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma donc f'i ka sɛgɛn de ni i sɛgɛnna baaraba la saraba bɛ d'i ma cogo min na ninnu fana bɛ ten donc a kana mɔgɔw lamɛn u ka taa fɛn fitinin d'a ma o kɔfɛ a bɛna ye k'a fɔ gɛrɛsɛgɛba ma kɛ koba ma kɛ a n'u bɛ bila ɲɔgɔn na donc zikiri dilen filɛ aw ma ala de ko k'aw ka nin kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nafa min bɛ zikiri la n bɛna n da don a la sisan sisan k'a fɔ bɛɛ ye a fɔlɔ n'e ye alahu zikiri i bɛ baraji sɔrɔ a latiri kelen o kelen baraji de b'a la a filanan n'i y'a zikiri a b'i kisi k'i tanga a sabanan n'i y'a zikiri a b'i bila ko la ko mun ka d'ale yɛrɛ ye donc o de la nafaba bɛ na mais n'i ye ko tɔw kɛ i bɛna jumɛn sɔrɔ a la ni kuranɛ tɛ i bɛna jumɛn de sɔrɔ a la i kɔni i bɛna sarakato barajiw sɔrɔ mais mun ye kalanniw ani yeliw ye i t'o sɔrɔ o de la alahu n'o ye kuranɛ kalanni ye a lɛtiridenw kalanni ala tɔgɔ kalanni i bɛna jumɛn de sɔrɔ a la i bɛna baraji fila fila de sɔrɔ a la sɛfan kelen tɔnɔ fila hali ni dugawu ma jaabi i kɔni y'a kalanni min kɛ i bɛ t'o baraji ye lahara donc alihamudulila an bɛ dan bi kan di an balimaw ma n'o ye an sinjiw an balimaw donc mɔgɔ minnu b'an lamɛn an kanubaw k'u ka nin de ta ko nin de ye yɛrɛ yɛrɛ ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw k'u kun sigilen don nin de kan ka koba de kɛ koba bɛ na donc an b'a fɔ salamu aleykum warahamatulahi wa taala wa barakatu